igbo bụ igbo mma mma nụ ana m asị nke onye chiri ya zere ayịyọ ka m jiri bịa taa n'ebe ụmụnna anyị niile bụ ndị nọ na ụzọ ije ụmụnna anyị niile bụ ndị nọ ụzọ ije ebe ọbụla ị nọla ma ị nọ mba ofesi ma ị nọ mba afrịka ihe a bụ ayịyọ m na-ayọ unu taa ana m ayọ unu biko ka unu jisikwa n'ike na-akpọlata ezinụlọ unu ụlọ ndị ọbụla nọ n'ọpụpụ ị gara ụzọ ije ebe ahụ ka i bi ebe ahụ ka ị nọ lụọ nwaanyị ma ọkwa na ị kpọrọ nwunye gị jee ebe ahụ unu amụba ụmụaka gbaanụ mbọ ka unu na-edulata ụmụ unu ụlọ ka mbọ niile unu gbatara na mba hafụ ịla n'iyi ka afụfụ ahụ niile ị na-ata iji hụ na ị pụrụ mmadụ ka ọ hafụ ịla n'iyi ọ bụrụ na ị na-edulata ezinụlọ gị ụlọ ụmụaka ga-amara na o nwere ebe ha si bido na o nwere ebe bụ obodo nke aka ha wee mara na ebe ahụ ha nọ abụrọ obodo ha n'agbanyeghị ụdị mma ọ mara na ha nwere obodo nke aka ha ụmụaka ga-enwe ike developube love na your own village mara that na o nwere ebe ha si wee bịa na o nwere ebe nna ha si duru ha bịa na o nwere ebe ha belong ọ dị oke mkpa ihe m ji na-agwara unu ihe a bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ụmụnna anyị bụ ndị nọ na mba ofesi ma ndị nọ na ọpụpụ dịgasị iche iche akwọchago aka wee tiere ọkụkọ akị maka na ha bụ ndị gbachachara mbọ niile ha ga-agba nwee ezigbo ihe nweta ego ahụ ha chọgara ebe ahụ mana nsogbu bụzi ezinụlọ gị ahụ nọ ebe ahụ ha mazikwa na o nwe ebe ha si wee bịa ị na-alata ụlọ ọ bụrụ sọ gị na-alata mgbe emechaa mụ ụmụ gị ga-abatazi ụlọ ọ dị ha ka ha bịara ọbịa ọ nya nwa na-akpata na ọtụtụ ụmụaka anyị na-amụ na mba bụzi ha abata ha ewere be nna ha dịka tourist center ha anaghị achọpụtakwa na ebe ahụ bụ ebe ha belong nna ha kwubezie mgbe ahụ sị ya na ihe a bụ your own permanent home ha sị ya God forbid o nwere ofu nwoke nọ mba ofesi gbara ezigbo mbọ wee lụcha nwaanyị mụa ụmụaka mana ọ na-alata ụlọ na sọsọ ya na-esi alata ọ sị na mgbe ya ga-eji akpọlata ụmụ ya ga-abụ mgbe ya dozichere compound ha mgbe ya dozichere be ha rụọ ụlọ ọ bụ na ụmụ ya bata na ha ga-efeelkwa at home ọ dịkwa ha ka a ga-asị na ha nọkwa ala bekee nwoke a gbagidere mbọ ihe a wee rụgide ụlọ a rụchaa mana before ọ na-edozicha be ya otu a ụmụ ya etochago ụmụ ya ndị nwoke na-akwadozi ịlụ nwaanyị ndị nke nwaanyị sef na di na-abịazikwara ha ọ sị ha na ha ga-eji opportunity a ha ga-alụ di wee larụtezie ụlọ o dozigide ebe ya niile dozichaa ya ebe niile na-egbu maramara o wee mechaa kpọrọzie ezinụlọ ya larute ka ezinụlọ ya bịa hụgodinu be ha nke izizi tutu alụbazi di agbabazi nkwụ ndị a na-agba nkwụ ya ọ ya ka ha bịachara ụmụaka nọ otu ahụ ha latara ndị mmadụ na-abata abịa ekele akụ aka na gate gbagbam emepe ụzọ a na-ekele ụmụaka ahụ ahụ that environment ka ihe ga-asị na a wụnyere ha n'ọhịa hụ that environment ka ihe ga-asị tufiakwa na ọ bụrọ ha ha kpọba nna ha sị ya jụọ nna ha ajụjụ sị kedu ihe o mere ha ihe a ebee ka ha nọ ihe a ọ sị ya na ọ village ha sị na chukwu ama nkwekwa ị ma na ụmụaka rahụrụ ebe ahụ just a day the second day ha sị nna ha na ha na-aga town ha eje town jee nọrọ ebe ahụ rent a hotel from na ha rent hotel na town ha gwa mama ha mommy we are going o nne ha sị ya mba ha na na ha esi ọnwụ na ha na-ana mama ya esorokwa ha ha na-achọ obodo oyibo sọsọ nna ya nọrọ mgbe nna ya na-akpọ ha sị ya ihe nke ha mekwanụ otu a bụ gịnị ọ kwa ha nwa ka ya gbara mbọ rụọ ụlọ a niile ya rụrụ mee ebe a niile ka ha nwee ike lata feel at home ha sị ya na ọ kara gị mma na gị lere ụlọ ahụ gị rụrụ ree ya ọ gị were ya dashie ndị village na ọ bụrụ ha nwa ka gị kowere ụlọ a na ha ga-emecha lata n'ụdị obodo dị otu a na gị agbajọla ya na ha agaghị emenwu ya nna ya wee dị disappointed ọ gịnị kpatakwaranụ nke a maka na ọ naghị akpọlata ụmụaka ahụ n'ụlọ n'oge o bidoho n'oge kpọlatawa ha ụlọ ị hụ na mbọ ya niile anago ma ụmụaka nwere ike otu ha kwuru ya otu a ka ha ga-eme ya maka na ndụ ndị ọcha ka ha na-ebizi ọ bụrụ nke ka ha kwuo ka ha chịa nwoke ọ gbazi aka ka ọ gbaba ọ gbara aka ya mere ihe m ji na-ayọrọ na ihe a bụ ma ị nọ na mba afrịka o ma ị nọ n'obodo anyị nọ o ma ị nọ na mba ofesi o biko ka i jisi ike na-akpọlọta ezinụlọ gị ụlọ mee ka ọ nọ ka ụmụaka gị nọdụ n'ụlọ ha lọta ka ha make two friends at home ha make friends n'ụlọ mgbe ha na-anachi ha na ndị ahụ ga na-akpa uche ha na-abịa n'ụlọ ị gụrụ gụrụ otu afọ afọ naabọ i chiri ha nata n'ụlọ unu anọ gbagharịa aghọ ụdara aghọ oroma ha kpagharịa hụkwanụ ndị ichie mara na ebe ahụ n'eziokwu eziokwu na onye ọbụla pụtara ụzọ ije nwere ebe ha si wee bịa ọ bụ na anyị na-eme ya anya ụmụaka anyị ga na-adị n'ụlọ anyị agaghịkwa abụrụ ndị ga-agbacha mbọ ọ bụrụ ndị ee eh, ndị anyị nọ be ha na mba ofesi ma ọ na mba ọbụla anyị nọ ka anyị gbara mbọ ahụ ekelekwa m unu ụmụnne m biko jisikwanụ ike tụsakwara nụ m ozi a n'ọkwa na ihe dị mkpa n'ebe anyị nọ ka ụmụnne anyị nwee ike marakwa mkpa ọ dị na ha na-edulata ụmụaka ha ụlọ ndewonụ